a la n'i y'a tila ba tan ye o tilancɛ yɛrɛ ti ta ka bɔ a la tɔ bɛɛ bɛ halaki wa hali n'a sɔrɔla waraw tun bɛ yen k'a dun o bɛɛ ka fisa wara tɛ yen k'a dun a bɛ tiɲɛ de mais tɛgɛjɛw bɛ yan ko b'olu ye ni min ko o b'a don avion kɔnɔ ka na a bɛ sɔrɔ a bɛ taa dɔw de ka so n'a ye fantanw ɲininka n'u y'a ye u t'a ye a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ an b'a dɔn nka wulibali don dɛrɛ a sogow mana na a ka tɛmɛ o yɔrɔ kan ala ka hakili ɲuman d'a ma naam faman lam yajid ni mɔgɔ min ma saga sɔrɔ ka fa dun parce que i ye istimtaw kɛ tamatuw kɛ o tuma na e dun ma saga sɔrɔ ka fa hmm. fasiyamu salasati ayamin fil hajji a tile saba sun bɛ wajibi i ka hiji la koyi hmm. wa sabatin ani wolonfila wɛrɛ iza rajatum n'a ɲuman segira ka na a ka so
o min fɔlen filɛ o ye tan tan ye sisan kamilatun foyi t'a jɛ o tumana o kɔrɔ i ka saga fa walima i ka tile tan sun wa n'i b'a tile tan sun i bɛ saba sun maga yen ka taa wolonwula sun a ka dugu la o y'a dafalen ye ɔ nka n'o gɛlɛyara i ma i bɛ saga kelen ɲini ka di magankaw k'o dun o y'e ta bannen ɔ mais magankaw tɛ saga fɛ bilen naamu zalika zalika a ko min filɛ nin ye liman o bɛ mɔgɔ de kan lam yakun ahluhu hadir almasjid alharam mɔgɔ min tɛ maganga ye ko nin b'o de kan mɔgɔ min tɛ maganga ye o tuma na ahluhu kɔrɔ ye muso tɛ maa min fɛ maga hali ni e yɛrɛ tɛ maganga ye nka ni n'i muso sigilen don maga e bɛ jate maganga ye i bɛ don nin aya in kɔnɔ ko i ye maganga ye ɔ nka i cɛgɔnanama sa liman lam yakun ahluhu hadir al masjid n'i somɔgɔw t'i bolo yen dɔrɔn i ye dunan ye o tuma na nin b'olu de kan wattaqullaha a ye siran ala ɲɛ a k'a dɔn ko ala min filɛ shadidul iqabi ala ka ɲangata ka gɛlɛn hiji kalo de don malumatun kalo minnu dɔnnen don k'a daminɛ shawwal la zulqadati ani ashru layali min zilhijja ɔnkɛ dɔw ko a bɛɛ yɛrɛ don zilhijja k'a fɔ su tan in wa layalu ashru su tan in dama tɛ dɛ k'a kalo yɛrɛ bɛɛ ye hurumu maa ti faga a la kɛlɛ ti k'a la naam mɔgɔ min sa farada n'e ye ŋaniya siri o kalo ninnu na ko e de bɛna hiji kɛ fala rafasa musofɛjɛ kɔni t'i bolo kun n'i ye ihiramu kɛ n'i ye fini jɛman in kɔni da kaban la rafasa dɛ i ti gɛrɛ muso la kun wala fusuka wa cɛnni banna ti sonyɛni kɛ i ti nkalon tigɛ i ti namara kɛ i ti walimuso filɛni nege ye i ti maa hasidiya i ti maa kɔrɔfɔ la fusuka fɛn cɛni banna pewu tant k'i ye fini jɛ munumunu ka ban khalas a banna mɔgɔ caman bɛ taa maka ani hijiden tɛ kelen sa hijiden ka dɔgɔ ala kelen filɛ k'a fɔ nin ye o ko ni maa min ye hiji ŋaniya nin kalo ninnu na i fala rafasa o tumana i kɛlen kɔ ka fini jɛ ta sa ka jɔ hiji yɛrɛ kan n'o ye tawafu ye sa fala rafasa muso fɛ jɛ tɛ i ni muso de bɛ taa mais a bɛɛ bɛ se ka si so kelen kɔnɔ mais ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cɛnimusoya la o haramuyara kan n'i y'o kɛ dɔrɔn cɛni kɛra wala fusuka wa cɛni tɛ hiji la dɛ cɛni fan si t'a la nkalonti ti kɛ sonyɛni ti kɛ namara ti kɛ wala jidala wa hali kɛlɛ maa ni maa ti kɛlɛ hiji la k'i to hiji kɔnɔna hmm. kɛlɛ tɛ ni maa min ye kɛlɛ tig'i la i b'a to ala ma hmm. o kɔrɔ ye o tigi tɛ hiji ɲɛ dɔn walima silamɛ tɛ wama tafalu wama tafalu a bɛ nin fɛn o fɛn kɛ min khairin hɛrɛ la ya'lamuhu Allah ala b'a kalama hiji ŋaniyalen i kɛlen kɔ ka iramu ta i bɛ hɛrɛ baara o baara ka ka kɛ a ko ala b'a kalama dɛ

an ka an ka lajɛ n'an sera ka kɛmɛ fila ta quoi kɛmɛ fila tɛ sɔrɔ wa n'an ye kɛmɛ fila sɔrɔ o b'a sɔrɔ sun ma se tigɛ an ka taa an b'a lajɛ n'an sera ka a y'a kɛmɛ fila ni bi seegin ni dɔɔnin tɛ yan n'an ye kɛmɛ fila bɔ a la a tɔ tɛ to bi seegin wɔɔrɔ an hakili bɛ sigi dɔɔnin an ka kɛmɛ fila bɔ a la an ka hakili sigi a ye kɔrɔli ko t'a la a saba kan joli joli b'a jɛ kɛmɛ fila la hɔ ayiwa leisa.
leisa alaykum junahun. jurumu tɛ aw silamɛw kan o. an tabitagu. a ka ɲinini kɛ. fadilan. pusamandiyara. min rabbikum ka bɔ aw ma yɔrɔ hiji la. o kɔrɔ ye k'a to hiji la. ɛɛ an ka wari fara an k'an ka jagoninw kɛ. ne natɔ ka bɔ mali la n nana ni woro ye. ne bɛ t'o sara o sarada ka sigi o kunna. mɛ o ko e ma na hiji la dɛ e nana jago kɛ de k'o t'a tiɲɛ. mm. ala ko k'o bi ɲa na dɛ n'o kɔni t'a ka farida tiɲɛ dɔrɔn a y'a to a k'a ka jago kɛ mhm, i b'i ka woro feere i b'i ka mangoro feere o tumana ala ko sa ko baasi tɛ o an tabitagu aw ka ɲinini kɛ garisɛgɛw la min rabbikum ka bɔ a ma yɔrɔ n'a ka jagomisɛnninw kɛli ye o bi daga mhm. faiza afatum ni aw tagara o kɔrɔ ye n'a segira min arafati ka bɔ arafa jɔ la sa a ye ala sɛbɛkɔrɔ ko suma inda masharil harami masharil haramu kulu la kulu dɔ bɛ yen a bɛ muzdalifa kɔfɛ u b'a wele ko kaso o kulu in na ko alakira jɔra yen kisi nɛɛma b'a ma ko ka ala sɛbɛkɔrɔ wele ko o sɛbɛkɔrɔ kɛra dɛ o tumana o de ɲinina silamɛ yɛrɛw fɛ o tumana n'a sera inda masharil haram ko a ka ala sɛbɛkɔrɔ wele wazukuruhu a ka ala kosuma i n'a fɔ cogo min hadakum ala y'aw kanda wa in kuntum ka sɔrɔ aw silamɛw ka kɔn aw kandali ɲɛ ne ala kalen na mina dɔɔlina aw kun ye mɔgɔ fililenw ye suma segin aw ka segin o ye kuresiw ko ye kabini yɔrɔ la afada nasu mɔgɔw seginra yɔrɔ min na ka bɔ arafa o tuma na mɔgɔw nana yɔrɔ min na arafa ko a yɛrɛw ka na yen mɛ ninnu kun bɛ n'u jɔ muzdalifa yɛrɛ bonya kama mɔgɔw fɛ jɔ la parce que kuresiw kun ka b'u yɛrɛ bolo k'a fɔ anw ni maa si tɛ ɲaami ɲɔgɔn na ala batotɔ u bɛ t'u jɔ u dama na silamɛ eh, mɔgɔ tɔw bɛ t'u jɔ u dama na k'u ka bonya yira anw ni maa tɛ se ka ɲaami ɲɔgɔn na ɛ eh, kuresiw kun ka bon dɛ naam

mɔgɔ kɔni n'i ye mɔgɔ ɲininka yɔrɔ yɔrɔ ko e fa ye jɔni ye n'an ka taa kitabu ta t'o la dɛ han a b'a fa f'u ye o kumana mɔgɔ fa ti bɔ i kɔnɔ cogo min na dɛ ko a k'a jija ala ka to a kɔnɔ ten walima yɛrɛ ala ta ka juguya ka tɛmɛ a fa ta o kumana hiji fana nana de n'i y'a kɛ ko ala ka to i kɔnɔ i y'a ye aw ashad zikra walima ala yɛrɛ ka kosumali ka juguya ka tɛmɛ a fa n'a baw ta kan o tuma o zikiru in kɔni tɛ la ilaha illallah ni sɔli ala nabi ye bal ka ala bila dusukun na n'i bɛna ko o ko kɛ k'a lajɛ nin bɛ bɛn ala ma wa nin tɛ bɛn ala ma ne bɔra hiji la anw ye hiji kɛ kaban anw bolo man kan ka ye kojugu la kun fo hijiden bɛɛ ka kɛ ten n'i bɛna ko o ko kɛ k'a lajɛ est-ce que ne bɔlen kɔ hiji la ka taa ala ka nin bonya ba in se k'a ma ne kan ka nin kɛ kuma hmm. ko ala kan ka bila o kɔnɔ de a fa ti bɔ a kɔnɔ cogo min na ko ala ta kan ka juguya o kuma in ye nin de ye hmm. o de la ala kira ko n'i bɛ fɛ k'a dɔn i ka hiji minɛna walima a ma minɛ hmm. ko i k'i yɛrɛ lajɛ yanni i ka taa hiji kɛ i tun bɛ cogo min na i nalen bɛ di n'i y'a sɔrɔ fɛn ma far'i ka ala ɲɛsiranya kan ko i kana siga hiji ma minɛ a ma minɛ dɛ e taara k'i to min na hali bi i nalen e b'o la mm. ko i kɛ taa n'i yɛrɛ ye i taara makan kɔni nka hiji ma minɛ dɛ wa na famina nasi mɔgɔ bɛ mɔgɔw la mɔgɔ don olu b'a fɔ ya maɲi anw sɔn

sisan yɛrɛ a nɔgɔyara kulu dɔ tun bɛ yen mɔgɔw de tun bɛ taa bo k'o kan ko n'i ye bo k'o kan fɔ k'i sa i ka wari ti ban bilen n'i ye bo k'a kan i bɛ bo dɔɔni da ka na n'o y'i fɛ a ka jamana na an karamɔgɔ n'i ye jagokɛla ye o bo de bɛ tu ka bila i ka wari cɛla a ye ka wariko kɔnɔ a banna bɛn kɛra nin de kan mɛ polisiw tun bɛ mataraki da mɔgɔw bobara la kulu kan u bɛ bo seri ka dɔ ta ka ko bɛɛ kɛ u bɛ jigin n'a ye i y'a ye wa aa aa ayiwa ko jabal abi kubeyisi ayiwa n'u ye bo k'a kan ko i bɛ wari sɔrɔ koyi ɛ setanɛ tɛ yan ɔ i y'a ye wa bɔn o tuma na mɔgɔw de bɛ yen k'olu taakun tɛ hiji la ala ko ye kuma kɔrɔ y'o de ye k'olu taakun ye diɲɛ ɲini de ye k'u b'a fɔ ala diɲɛ de di yan o tuma na ala ko sa minnu taakun ye diɲɛ ɲini ye o kɔrɔ ye n bɛ diɲɛ di u ma a jɔra ye de a bɛ diɲɛ di u ma kan wa ma lahu fil akhirati min khalaqin ko nka niyɔrɔ t'u ye lahara da u taara diɲɛ min nɔfɛ u ka kan ni min ye n b'a d'u ma u ka kan ni min ye nka niyɔrɔ t'u ye lahara da naam wa minhum man wa minhum man mɔgɔ yɛrɛ b'u la yaqulu o tigi b'a fɔ rabbana yaa ma ɲi atina an sɔn fid dunya diɲɛ na yan hasanatan ɲuman d'an ma yan n'o ye nɛɛma ye

liman ittaqa limani o bɛ maa de ye ittaqa min siranna ala ɲɛ ɔ o tuma na a ye kuma fɔ a ko a ka ala kosuma don saba in na n'aw nana mina sigi la ɔ a sigilen mina mina ye tile saba ye laada la nka ne ma da a la tile saba bɛ k'a la bilen fo ni gɛlɛnw dama parce que fɔlɔ yɛrɛ ni tile fila kɛra n'a ma taa u bɛ ji tigɛ a la ka fɛn bɛɛ tigɛ a la fo a ka taa ɔ bɔn mɛ kɔmi kuranɛ bɛ ka kuma asuluw de kan o tuma na a ye ala kosuma don ninnu na n'o ye ayam madudati ye tile saba don faman ta'ajjala ni maa min ye mina sigi kɛ nka i bɛ taa bato min na walima a ni sɛrɛkulu min bɛ taa a ka dugu la o sɛrɛtigiw ko k'olu tɛ se ka tile saba kɔnɔ tile saba kɔnɔ ni ko bɛ yen sariya ye tile saba ye sariya ko i bɛ se ka tile saba to yen k'a kɛ tile fila ye mɔgɔw kana taa k'i to walima a ka avion i ye dati min di e tɛ se ka tile saba kɛ n'o tɛ i bɛ fɔ avion kɔ mana i bɛ tile fila n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ taa mais a ka sɔrɔ eh, ni mɔgɔ min yɛrɛ cayar'o ye ka tile saba fana kɔnɔ mm-hmm. ayiwa o tɛ juguman ye mm-hmm. nka maa ye min siranna ala ɲɛ mm-hmm. min siranna ala ɲɛ kɔrɔ ye di hiji ye ɲɛnajɛba de ye ka kɔrɔ alakira tile la sala salam ɲɛnajɛba de tun ye hiji ye ni a nana mina sigi la sisan o b'a sɔrɔ a bɛɛ y'a ka a kunkolo siw di ka a siw labɛn ka dulɔki kuraw don o kumana kantigɛli bi kɛ sogo ɲimi bi daminɛ o kumana musow b'u pari ka yaala yaala sariya jɛnkun bɛ n'o ye mina musow b'u pari ka bɔ cɛ yɛrɛw b'u pari ka bɔ o kumana a bɛ ɲɔgɔn lajɛ cɛ b'e fɛ wa e furulen don wa furu ko ɲɛ bɛ ɲini ayiwa ko ɲɛ bɛ ɲini o kumana a ka ca la muso caman bɛ furu a yɔrɔ la yen ayiwa cɛ cɛ caman fana bɛ yen o gɔlalen don o b'a a bɔɲɔgɔnko dɔ sɔrɔ yen ɔ o kumana sa mais ni i danna tile fila ma ala ko ko n'a sɔrɔla ala ɲɛsiranɲɛ don dɛ i ni min bɛn bɛ furu la k'a fɔ o taatɔ filɛ ne yɛrɛ tɛ se ka to yan bilen a ka sɔrɔ o tɛ ɔ mais tile fila e kun kan ka taa e ko ne bɛ tile saba kɛ ala ko k'a ka sɔrɔ ala ɲɛsiranɲɛ don dɛ a ka sɔrɔ i tokun tɛ e kun kan ka taa tile fila nka nin ko ale bɛ tile saba kɛ i tokun t'o ye kuma in ye nin de ye limani taka min siranna ala ɲɛ ɲɛnajɛba de tun bɛ a la fɔlɔ bon waati dɔ nana yɛlɛmɛ sahaba ninnu ka waati bannen waati laban minnu nana o waati tigiw parce que waati silamɛya tilatilalen de don eh, waatiw ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ bɛ wele ko kira tile kira tile kɔfɛ sahabaw ka waati nana kira tɛ yen tuma min na kuranɛ ti jigin o fana y'a dama waati dɔ ye nka sahabaw bɛ yen minnu ye kira ye o waati o ni kira ka waati u man jan ɲɔgɔn na fo dɔrɔn kuranɛ jiginbaliya bon mais waati sabanan min tugura o la o gɛlɛyara dɔɔni n'a bɛ fɔ o ma asrul fitna sahabaw tile de don mais bɛnbaliya nana don a la kumana bɛnbaliya wulilen ka jɔ o ye fitinɛ waati o kumana olu ka waati min tugulen b'o la o ye tabiinaw ka waati ye sisan minnu tugura sahabaw la ɔ silamɛya ka histoire yɛrɛ bɛɛ bi munumunu nin waati naani in de kɔnɔ mais a belebeleba ye nin waati saba in de ye bon o waati dɔ kɛra u tun bɛ ɲɛnajɛba yɛrɛw de k'a la hiji la kumana sufiya mɔgɔ ninnu tun bɛ bɔ yamaniw ni egyptiw la ka na u b'u dɔnkiliw da u bɛ dɔn kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ fo kɔsa in na saudiya mɔgɔw ka na ka na olu interdit hiji yɛrɛ la pewu mana sisan u wajibiyara u bɛ na hiji la mɔgɔw nacogo la u tun bɛ na ni siaru minnu ye n'u bɛ na ni dɔnniya min ye ka yira mɔgɔw la u y'o o interdit hukuma y'o interdit bon mais n'i yɛrɛ y'a ja kɔrɔ dɔw ye i b'a dɔn ko don dɔw tɛmɛna hiji kan kɔ tari ma faamu ɔ o y'a sɔrɔ komi e yɛrɛ bɔra yen kira kaburu salasalam a tɛ ye bilen parce que a koori bɛ cogo min na sinon ala kira kaburu salasalam nɛgɛ yɔlɔkɔ dɔrɔn de tun kelen bɛ k'a koori a bɛ kɛnɛ kan de pabara nɛgɛ yɔlɔkɔ dɔrɔn de b'a la u nana nin abiniya ninnu bɛɛ de jɔ k'a kɛ ta bi n'o tɛ nɛgɛ yɔlɔkɔ dɔrɔn de tun b'a la maa si t'i n'a cɛ ayiwa ala ka hakili ɲuman d'an ma komi an tɛ se ka sariyaba kɛ bilen ayiwa fo an ka taa dɛ parce que ni ala sɔnna ni an ye bi ta in bɔ a la sini sɔgɔma an b'a daminɛ pour que a ka se ka ban sini mana ntɛnɛn don kɔni an y'o kɛ hidiya bɔ ye quoi inshallah sinikɛnɛ hidiya bɛ bɔ mais an bɛ fɛ a ka ban sini ni ala sɔnna naam wattaqullaha silamɛw a ye siran ala ɲɛ wa'lamu a k'a dɔn k'a fɔ aw silamɛw tuhsharun aw bɛ tila ka cɛ ka ala de magwɛn a salen kɔ ka don kaburu kɔnɔ a bɛna wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ ka na ala de kunbɛn na wa mina nasi mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ min mɔgɔ min kumakan b'i wasa kosɛbɛ i bɛ d'a la diɲɛlatigɛ in na yan wa yushihidu laha a tigi bɛ ala seereya ko fɛn b'ale dusukun na a b'i kali kira ye ee a b'a fɔ mɔdu n b'i fɛ kojugu nin diinɛ in ne bɛ sa nin diinɛ de nɔfɛ akhnasu ibnu shariki de don wa huwa akhnasu ibnu sharik ale de ka ale de kun ye nafigi belebele ye mais a fɛrɛla silamɛya ma kojugu seba ye n'a gɛrɛla kira la fo a bɛ yɛrɛyɛrɛ fo ko a bɛ kira kanu kojugu ɔ ala de y'o fɔ yan wa yushihidu laha a bɛ ala yɛrɛ de k'a seere mm. ala ma fi kalibihi min b'ale dusukun na mm. ko muhamadu kanu don wa huwa k'a sɔrɔ cɛ in aladul xisami kira jugu finba mhm. ah, akhnasu bunu sariki a kun ka jugu kojugu munafiki belebele de kun don mhm. a ka kuma kun ka di n'a kumana bɛɛ b'a lamɛn

a b'a a b'i bolo don dugumakolo in sanfɛ tari a na cɛni kɛ dugumakolo sanfɛ tari a na sɛnɛfɛn halaki wa nasila ani sibilafɛn mana naslu a o ye i n'a fɔ baganw adamadenw yatanasaluna dɔ bɛ bɔ dɔ la dɔ bɛ bɔ dɔ la o tuma na ni maa min ko i n'a fɔ sa bamanankan ye min ye ko nka n'a bɔra a bɛ min ɲini ni silamɛya ye o ye de ye ba fa ye ani kili cɛn ɔ n'i ye ba faga i y'a dɔn kili wɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen ɔ kili min bɛ yen n'o tɔrɔla o fana bɛ kɛ dɔ ye ɔ mɛ n'i ye ba faga ka kili cɛn dun foyi tɛ yen o tuma na kuma in kɔrɔ de y'o ye liyuhlikal harisa wanasl o tuma na hariso i n'a fɔ sɛnɛ olu de bɛ bɔbɔ ɲɔgɔn na n'i ye ɲɔkisɛ kelen dan ɲɔkisɛ kɛmɛ wolonwula bɛ se ka bɔ ɲɔcindi la ɔ mɛ ni i y'o ju tigɛ dun o t'o bannen ye ɔ mɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen tanasulu bɛ yen ka bɔ ɲɔgɔn na ɔ ni bɔ bɛ kɛ yɔrɔ yɛrɛ min na mɔgɔw bɔtɔ ɲɔgɔn na n'i ye bɔ yɔrɔ yɛrɛ tiɲɛ dun o kɔrɔ ye n'i ye fa ni ba fa den wɛrɛ ti wolo bilen kumana ale kɔni fɛ ka silamɛya yɛrɛ de détruire kuma kɔrɔ ye nin de nka ala ala tɛ cɛni fɛ dugukolo kan ala ti fɛ cɛni ka kɛ mhm. wa ni maa ko a ma takilaha siran ala ɲɛ aa o yɔrɔ bɛɛ yɛrɛ bonya b'a minɛ bili ismi ni jurumu y'a kunkolo bɛ funu de hmm. han ne de ye walejugukɛla ye hmm. e yɛrɛ min ko a ka siran ala ɲɛ k'i jaabi tigɛ ka sɔrɔ cɛnikɛla don

ka a yɛrɛ feere ko n bɛ ala diɲɛ de ɲini ne ye n ni di fɛn o fɛn bɛ bɛn ala ma n b'o de kɛ naam o fɔra sohayibu bunu sanani de ma romi romɛn dɔ kun don u b'a fɔ ko sohayibu ibunu sanani ale bɔra makan a bɛ hijira kɛ ko a bɛ taa alakira nɔfɛ madina ani jamakuluba dɔ bɔra makan a negeyalen don ala kira yeli la fo ka s'a dan na u bɛ sira fɛ ka na makan kafiri dɔw wulila ka n'u kunbɛn sira fɛ ani maa o maa bɛ ɲɔgɔn fɛ u y'olu faga mɛ sohayibu bunu sanani a si bɛ o don san kɛmɛ de la nka bɛɛ b'a dɔn a tɛ kala sama k'a bila foyi la n'a t'a la kafiri ninnu ko a bɛ s'a ma minkɛ a y'a ka kala ton jigin a ko ne tɛ mɔgɔ dogolen ye aw la ne m'a fɔ a tɛ se n ma dɛ nka yann'a ka se nin kala ton in o b'a sɔrɔ a banna wa a kisɛ kelen ti bunu a kisɛ kelen ti bunu a ko aw b'o dɔn a ko wa ni o banna n ka bamuru in fo n ka taa dɛsɛ o tuma na n bɛ min ɲini aw fɛ ne bɛ fɛ n ɲɛ ka da muhamadu de kan n bɛ fɛ k'a ye n bɛ fɛ k'a ye n bɛ min ɲini a fɛ a ye segin ka taa aw bɛ ne dɔn makan min bɛ n kun a b'a dɔn a ye taa n ka nin yɔrɔ in na nin waa ba hakɛ bɛɛ a ka taa ta a k'a to n ka kira ye dɔrɔn ɛ kafiriw tɛ dɔwɛrɛ ɲini wari kɔ u ye so da kiri a ye wari ko f'u ye yɔrɔ min u taara dayɛlɛ ka taa ka nafolo bɛɛ sɔrɔ yen k'a ta mana yanni ale ka don madinɛ ni aya in y'a kɔn yen wa mina nasi man mɔgɔ bɛ muminw na yasiri nafsahu o b'a yɛrɛ kun feere ko a bɛ ala ka diɲɛ de ɲini a y'a ni feere k'a fɔ a ye taa wari ta a ka ne to yen n bɛ kira ye na wallahu nka i k'a dɔn ala ala ye hinɛ masa ye bil ibadi a ka jɔn na ala bɛ magara a ka jɔn na ala bɛ magara o la a ye fɛnba sɔrɔ parce que hali sidina umaru bannen ale de y'a su seli ale de y'a su seli suhayibu bunu sanani rumi kɔni sidina umaru ye yamaru di n'ale de ye ko ale k'a su seli karima faamu de ya aw mɔgɔ minnu limaniyara parce que tuma min n'a donna madinɛ sidina abubakari sina k'a kunbɛn ten aa ko cɛ ko jago ye tɔnɔ sɔrɔ dɛ ɛ a ko mun a ko i ye feere min kɛ ala ma k'o tɔnɔ sɔrɔ ɔ ko n tɛ ka kan in faamu ko mun de kɛra abubakar sɔrɔla k'a ɲɛfɔ a ye ee a ko kuranɛ ye ne tɔgɔ fɔ a ko naam ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ya mɔgɔ minnu limaniyara aw ka don bɛnkan na a bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ ye a ye don silamɛya la ala ko a ka dan yɔrɔ min bɛnkan silamɛya ye bɛnkan de ye fi salimi kisi la tanga na yɛrɛ di la a bɛɛ mɔgɔ dɔ kana to kɔfɛ mana bɛnkan minnu bɛ silamɛya kɔnɔ a ye jɛnɛya dabila a ye binkanni dabila a ye seli a ye sun a ye jaga bɔ mana a bɛɛ ka don bɛnkan kɔrɔ walima kisi kɔrɔ walima tanga kɔrɔ a bɛɛ mɔgɔ kelen kana to kɔfɛ naam wala tatabi'u wala tatabi'u a kana nɔfɛ tugu kɛ khutuwati shaytani shaytana ka sira misɛn bɔlenw na
i k'a dɔn setanɛ aw silamɛw ye jugu yɛrɛ don mubinun min ka juguya bangenen bɛ
fa in zalalitum ni maa min jɛnɛna dalilu bangenen nalen kɔ kun a k'a dɔn o kuma na sa ala kɔni masaba don hakimun a ka kiti cɛ ka ɲi azizun ani muntakimu de ye kelen a dɔnnen kɔ n'aw sɔnna a ka tiɲɛni ko mana a k'a dɔn ala ye muntakimu masa de ye hakimun a ka kiti cɛ ka ɲi a bɛ min kɛ a b'a dɔn na hal yanzuruna hal yanzuruna yalima kafiriw bɛ fɛn wɛrɛ kɔnɔ bilen wa illa an yatiyahumullahu fo ala ka na jafanji u ma fi zulalin fi zulalin suma na min ye kabanɔgɔ suma ye ani mɛlɛkɛw koɲɛ bi latigɛ o yɔrɔ bɛ n'u halakili ye ko yala kafiriw bi dɔwɛrɛ kɔnɔ sanfin ko kelen kɔ ala ka halaki jigin u kan dɔrɔn k'o dama de don sanfin ko kelen o tuma na ko ala bɛna o san o fɛngɛ na o kabanɔgɔ la a suma na ma ka na jɔ u kan u ni mɛlɛkɛw wa kudiyal amuru koɲɛ bɛ latigɛ o kɔrɔ ye bɛɛ bɛ halaki ala k'an kisi na
wa ilalahi wa ka taa ala kɔni ma turuja'ul umuru koɲɛ bɛɛ bɛ segin koɲɛ bɛɛ bɛ segin ala ma a mɛn o mɛn na bani israilakaw ɲininka ɲɛ tan joli joli do atainahum ne ala nana u ma walima n ye dili kɛ u ma
kabini dalilu la bayinatin dalilu minnu bangenen do n'o b'a yira ko musa ye kira ye ani isa ye kira ye naam wa man mɔgɔ o mɔgɔ n'e ye falenni kɛ
ala ka nɛɛma na fɛn kɔfɛ
a nalen kɔ i ma ka kafiriya i k'a dɔn ala kɔni sadidul ikabi ala ye ɲangata gɛlɛn tigi ye mhm. zuyina masirili kɛra mɔgɔ ye kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara diɲɛ ɲɛnamaya diɲɛ ɲɛnamaya

a donna a fɛ ni sɛgɛn min ye dɔ de bɛ ka ka fara o kan kɔngɔ bɛna a bɛɛ faa u b'u mɔkɛ mɔgɔ dɛsɛlenw na kira nɔfɛ naam walezina takaw walezina u b'u mɔkɛ bɔ mɔgɔ la itakaw walezina nin ye dɔwɛrɛ de ye mubtadaw don walezina a ko mɔgɔ minnu n'olu siranna ala ɲɛ o bɛ kafiri ninnu sanfɛ yawmal kiyamati lahara don u bɛ ka mɔkɛ minnu na k'u ka fantanya ma ban ni kira ta ye tiɲɛ sɛgɛn t'u halaki tan u bɛ k'o mɔkɛri kuma min fɔ ala ko minnu siranna ne ala ɲɛ ala m'a fɔ silamɛw dɛ ko minnu siranna ne ala ɲɛ lahara don olu bɛ ninnu sanfɛ ala k'a ɲu sanfɛ wa i k'a dɔn ala
ala bɛ maa garisɛgɛ yasaawu ni maa min y'a ja hisaabin k'a sɔrɔ ɲɛɲini yɛrɛ t'a la ɔ kira bɛ nin fɔ muminiw ye k'u hakili sigi mais u bɛ degun kuma dɔw la parce que e bɛ min nɔfɛ n'a fɔra o ye ala ka mɔgɔ ye aa o la e min b'a nɔfɛ hɛrɛ bɛɛ bɛ ala min bolo ala k'an ka hɛrɛ dɔ kɛ ɔ nka e bɛ ala mɔgɔ nɔfɛ fɛn t'o kun fɛn t'e kun kafiriw bɛ ka mɔgɔw lasu ni nin de ye min ni ala ko n'a ka ala ko kuma ye tiɲɛ ye y'a sɔrɔ a ye dɔ sɔrɔ sa mais a t'ale kun a t'aw kun ɔ kuma minnu bɛ fɔ hali ni muminw m'a fɔ k'a jira kira la kira yɛrɛ b'a faamu ni laada de don fɛn o fɛn n'a bɛ se ka ni balibala n'a fɔra ni bɛ lamaga k'a lajɛ mana ala sɔrɔla ko tanbaki b'o la ko a ko tɛ ten dɛ laharaw de bɛ sanfɛ nka a k'a dɔn ne ala ka ko ye maa n bɛ maa de garisɛgɛ ni maa min ye n ja ka sɔrɔ foyi tɛ silamɛya t'i garisɛgɛ kafiriya t'i dɛsɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ n b'i garisɛgɛ de a ka di n ye cogo min na kɛna nasu ko mɔgɔw kun kɛra jamakulu ye wahidatan min ye jamakulu kelen ye silamɛya ni limaniya kan silamɛya ni limaniya kan mɔgɔw ɔ tafsiriw bi a tilatila o ye ko arabu b'a fɔ fɛn kelen ma fɛn kelen kɛ jamu ye k'a fɔ fɛn kelen ma ka na ni jamu ye fɛn kelen na arabuw b'o kɛ o ti hataw ye arabukan na o tuma na n'a ko ɛnas a wajibiyali tɛ nasu ka kɛ mɔgɔw ye yan hali mɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ nasu ye arabukan t'o bali o tuma na tafsiritigiw ye ɲɔgɔn sama yɔrɔ min na ko nasu in de ye mɔgɔw ko ye ko mɔgɔ bɛɛ de tun bɛ ala nɔfɛ fɔlɔ bɛɛ tun bɛ diinɛ kelen de la mais tafsiri dɔw ko la ko nasu in ko ala kan bɛ an fa adama de ma a n'a muso n'a denw ko y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ ma ɲamin adamu a muso a denw ko olu tun ye umma wahida u tun bɛ fɛn kelen de kan n'o ye ala ko ye ɔ mais tuma min na u nana fili ka ala ka sira bila ni balimakɛ fila in nana ɲɔgɔn faga ala ko sisan fɔ n ka cili k'u ma min bɛ taa kuma u fɛ ka sira jira u la o de la u b'a fɔ kira fɔlɔ tun ye nuhun de ye y'a ye parce que adamu ala m'a ci a jigintɔ a ko e ka taa fɔ ni kanda bɔra n fɛ yan k'a sɔrɔ yen o tumana comme e filila i ye yafa ɲini ka ban o tumana a banna a ye taa e bɛ n ka ko kalama ka ban aw ka taa ɔ nka fɔ ni kanda bɔra n fɛ yan ka s'a ma yen o kɔrɔ fɔ ni n ye kira c'aw ma don min na walima ni n ye kitabu bila ka d'aw ma mana o de la u ko an fa adama kun tɛ kira ye mais den ninnu ye ɲɔgɔn faga min kɛ ala y'a ye a tɛ se ka dugukolo to joli bolo mɔgɔw ka ɲɔgɔn tɔɲɔ o tumana a ye kira ci mana ko kira fɔlɔ ye nuhu ye dɔw ma jɛn ni nuhu ka kira fɔlɔya ye ko kira fɔlɔw bɛ yen k'u tɔgɔ ma fɔ hmm. ko nuhu kɔni ye kira dɔ de ko mɛ ko kira fɔlɔ caman kɔnɔ an ye kira caman kɔnɔ an ye n'a sɔrɔ a bɛ faamu ɔ mɛ ummata nin kɔni olu y'a kɛ tafsiri dɔw y'a kɛ an fa adama n'a denw de ɔ mɛ dɔw ko la k'o tɛ ko ummatu ko mɔgɔ bɛɛ tun ye kelen ye o ko hali bi fana mɔgɔ bɛɛ ye kelen ye olu b'a fɛ k'an bɛɛ bɛ diinɛ de la o tumana u ye kuma fila fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ i datɔ ala fɛ ala ye niw ɲininka a fɛ yen tuma min na k'u ka baya kɛ ko ni bɛɛ ye baya kɛ ala ye o yɔrɔ la o tumana ko ni wo ni ko a bɛɛ silamɛlama de bɛ na diɲɛ na bɔn o tumana ko ni ni silamɛlama nana o de ye umma wahida ye mɛ sisan i balo yɔrɔ ani i mɔ yɔrɔ o de bɛ se k'i bɔ silamɛya la bɔn komi an yɛrɛ b'o hadisa ko ninnu ɲɛdɔn ka kɔrɔ o ye ko ye min bɛ faamu o ye ko ye min bɛ faamu naamu cɛni kɛlen sa o tuma na kana nasu ummatan wahida ko mɔgɔ bɛɛ tun ye jamakulu kelen de ye limaniya kan ani ala bato kan ɔ nka tuma min na sa ni a dɔw ma sɔn ala ta ma n'u ye ɲɔgɔn fa n'o ye habili ni kabili ye n'u ye ɲɔgɔn faga daminɛ ka sɔrɔ ka na ala sɔsɔ daminɛ fa ba'asallahu nabiyina ala sɔrɔla ka nabi ɲumanw ci o kuma o kumana sisan i b'a dɔn kira ti ci fiyewu ni cɛni ma kɛ o kumana ni mɔgɔ min ko ko kira ma ci farafinw ma anw de b'ala tanu sabu kira cira cɛnikɛlaw de ma kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a bɛ ci makan don min na o y'a sɔrɔ yɔrɔ cɛ ka jugu kojugu ni maa min ye o tarikuw lajɛ yanni kira ka na o waatiw o waatiw cɛ kun bɛ jugu na mubashirina mubashirina kiraw cira u ka na baara kɛ ɲuman baara ɲumantigiw nisɔndiya ni alijinɛ ye wa munzirina u ka na cɛnikɛlaw bagabaga ni jahanɛmɛ ye wa anzala ma'ahum wa anzala ala ye jiginni kɛ ma'ahum ka ka fɔ nabi ɲuman ni kira ninnu ma alikitaba a ka kitabuw la bilhaqi ni tiɲɛ yɛrɛ ye liyahkuma waasa u ka kiri tigɛ ni o kitabu ye bayna nasi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fima fɛn na ikhtalafu mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ min na bɛɛ ko n ta ye tiɲɛ ye fi u ka ko la walima diinɛ na Mhm. wama ikhtalafa fihi mɔgɔw ma ɲɔgɔn sɔsɔ diinɛ na fiyewu illa allazina fo mɔgɔ minnu utu dili kɛra mɔgɔ minnu ma diinɛ yɛrɛ la o y'a ye mɔgɔw ma ɲɔgɔn sɔsɔ diinɛ la f'a dira mɔgɔ minnu ma hali an yɛrɛ fɛ yan kafiri min bɛ dɔlɔminyɔrɔ la o mago tɛ diinɛ la ko ale bɛ maa sɔsɔ o la o nka anw minnu ko an ye silamɛw ye anw de bɛ ɲɔgɔn kan parce que a dira anw ma anw de fɔra ɲɔgɔn kɔ nka kuma yɛrɛ bɛ min kan kitabu dira minnu ma ka kira mankutu f'u ye ka silamɛya ɲɛ f'u ye o dɔnnen kɔ o kalannen kɔ olu fɛ olu de bana kira mankutu la ani kira yɛrɛ nɔfɛ tugun na min baadi ma jaatuhumul bayyinaatu min baadi ma fɛn kɔfɛ jaatuhumul bayyinaatu dalilu bangenenw dilen u ma ni ala kelebandiya ye bagiyan u y'a kɛ de dansagon kama baynahum u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ

ala tigitigi ala bɛ maa de kanda o ni maa min ye ala ja ila siratin ka se ka taa sira kan musitakimin sira min tilennen bɛ ko ala bɛ maa de kanda ka bila sira kan sira min tilennen ni maa min y'a ja o tuma i y'a dɔn nin kuma in yahadi man yasa o man yasa y'a dɔn kuma caman b'a la man yasa n'a ka d'i ye i b'a fɔ ko ni maa min ye ala ja arabukan bɛ sɔn o ma a caman bɛ fɔ ten yɛrɛ de yahadi man yasa ni ala bɛ maa de kanda ni maa min y'a ja mais a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye min t'o ye o ye jumɛn yahadi man yasa ala bɛ maa de kanda kandali ye maa min ja man yahadi man ala bɛ maa de kanda yasa maa min ye kanda kanu tari ma faamu bon a kɛra o ye walima a ma k'o ye n'a sɔrɔla ala de bɛ maa kanda ni maa min ye ala ja mɔgɔ min bɛ ala ja o de ye mɔgɔ min ye kanda ɲini kɔmi ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la ko alezina jahadu fina lanahadiyanahum ayiwa kuma tɛ nin mɔgɔ minnu ye u yɛrɛ di ne ala ma n b'olu de bila n galen na n b'olu de bila n ka sira kan o tumana ala ti maa kanda k'a tigi ka d'a ye ala bɛ maa kanda de min ye kanda sira minɛ voilà pour que i kana adamadenya bɔ khiyaru la parce que ala ye adamaden da k'a bila a yɛrɛ ka sugandeli de la a m'a ka fanga bol'a kan a ko la silamɛya filɛ kafiriya filɛ ni ala jɛnna n'a ye k'i to i yɛrɛ bolo i ka choix kɛ o tuma na o kɛlen kɔ ala ti e ye ɲuman kɛtɔ ko i bɛ ala ɲini ala t'a dogo e la wa hadaynahu najdain ni ala ye sira fila jɛ k'a bila adamaden wa ma kafura o tuma na ala ye o istitaa di adamaden yɛrɛ ma pour que n'a b'i jalaki ale sen ka bɔ a la mais n'a sɔrɔla ala yɛrɛ de y'a ka fanga kɛ k'e fili ah o jugement kɛyɔrɔ la hali ni se ma k'e ye ala n'a dɔn ko nin tɔɲɔlen don o tuma na ala ka sani o ma haramtu zulma a banna ala ko n ye tɔɲɔli kɛ n yɛrɛ ma haramu ye o tuma na e bɛ min dɔn k'o ye tɔɲɔli ye dɛ o de ko don parce que ala bɛ ka kuma e de fɛ o tuma na ala ti maa sugandi k'i kunnadiya ka maa sugandi k'i kunnagoya ala bɛ maa dɛmɛ de min bɛ kunnandiya ɲini a bɛ maa dɛmɛ fana min bɛ kunnangoya ɲini ala k'an kunnadiya a bɛ faamu wa naam am hasibtum yala aw silamɛw y'a nata de wa walima mɔgɔw y'a nata de wa an tadkhulul jannata ko a ka don alijinɛ na gwansan cɛ n'a ka nin seli ninnu ye wa tari a y'a nata de ko a ka don alijinɛ na n'a ka nin sun ninnu ye wa

fo min bɔɲɔgɔnko ye fɔlɔmɔgɔw sɔrɔ fo o ka a yɛrɛ sɔrɔ aw y'a mɛn ko kira ye jihadi kɛ o a ɲinw karila fo k'a kiri uhudu don musabu bunu umeriw sara cogo min na aw b'a kalama o tuma na nin belebele ninnu ɲanina de masatuhum wa dara u ye ɲani bɛɛ y'u ɲɛ na o tuma na ala ko aw b'a fɛ a fana ka alijinɛ sɔrɔ foyi m'a sɔrɔ ko nkalon don fo n ka ta da a yɛrɛ kan nka aw dɔ ka taada tɛna kɛ ka bamuru ta ka taa jugu kunbɛn ye aw ka taada bɛna kɛ de ka se adamaden setanɛw bila a la n'o ye muso pariko ɲuman julankolonw bɔlen ka tila k'a bila i ka sɔrɔ yɔrɔ la k'i lajɛ n'i na jahadi kɛ na wali nafolo bila i ka sɔrɔ yɔrɔ la i ka ban ni ala la ka nafolo ɲini na i su ka kɛ walejugu kan k'i lajɛ n'i na jihadi kɛ ka dulɔki bɔ ka walejugu kɛlɛ k'i ni kɛlɛ k'a koron ka kun n'a ye n t'a to ye abada fo a k'a ye na faantanya jugu bila a la fo a na tile kɔngɔ na don dɔ la k'a lajɛ n'a na to a kan n na juguw bila u ka tasuma da aw tɛgɛ aw dɔ na taa kaso la galo kan aw dɔ muso na a sɔɔ ja fo a na k'a tigi kɔnɔ a tɛ tiɲɛ kan n b'a lajɛ o bɛɛ la n'a na to a kan jihadi ti ban an b'a cɛ ma bi de bilahi an b'a cɛ ma bi parce que fɔlɔ jihadi tun bɛ tanu sɔrɔ o la o o de la kira ka hadisa dɔ bɛ yen lahara don a b'a fɔ ko a ye n kanu ne mudu kanubaw wele ka na ni sahabaw b'a ɲina ko e kanubaw ye jɛni ye abubakari umaru a ko la a ko ale kanuba ye hadaramiyiw de ye k'o ye jɛni ye minnu ɲɛ ma da ale ala kira kan fiyewu n'u sɔnna ka sa ale mudu nɔfɛ tiɲɛ kan minnu y'ale mudu kanu u m'a ye u sara a ka sira kan ko o aw abubakari umaru n'aw fɛn o fɛn bɔra bi ka kule ko el jihad ko walahi ni silamɛ bɛɛ ma tugu a kɔ silamɛ hakɛ dɔ bɛ tugu a kɔ ka taa sa ala nɔfɛ ko mɛ ko ne kanuɲɔgɔnw bɛna don min na n'o dɔ bɔra ko jihad a ti dɛmɛ dɛ a bɛ faga de cɛ kelen tɛ sɔrɔ ka fara a kan ko n bɛ sa i nɔfɛ bali cɛw bɛ sɔrɔ de k'a faga ko o don o kelen ka baara a ye nabi ɲuman hakɛ dɔ fɔ k'o de baraji b'o ye u ko kira ma u bɛɛ de ko don a ko la u kelen u kelen niyɔrɔ nin na ɲuman hakɛ de baraji b'o ye ayiwa caman ko ko sidiku maa bi duuru k'o baraji b'o ye a mɔgɔ kelen o de ye an filɛ tile min na min sɔnna ka kɛ ala fɛ k'a jogo kɛlɛ ka tila ka galo kɛlɛ tari i m'a faamu a man nɔgɔn dɛ o tuma na n'a sɔrɔla nin ye ala ka kuma ye k'a fɔ aw bɛ nata ko aw na don alijinɛ na wa ka sɔrɔ min dara fɔlɔ mɔgɔw kan o ma da aw kan o tuma na min dara fɔlɔ mɔgɔw kan e b'a miiri ko o bɛ da e kan cogo di ni bamuru tile tɛ yen bilen bamuru tile tɛ yen mɛ nɛnmuru tile bɛ yen dɛ jugu bɛ fɛn f'i ma f'a bɛ k'i kɔnɔ i k'i da de i bɛ kɛ bolonkɔni taamasiyɛn ye mana wɛrɛ a tɛ nin yan nun kɛmɛ ka diinɛ gɛlɛya cogo min na ala an tɛ se ka foyi kɛ bilen ko ala ko ala ko fɛn bɛɛ bɛ di kan mɛ kɛnɛmana dama tɛ dɛ hali i ka so kɔnɔ maa o maa ko ala c'est-à-dire ala yɛrɛ b'a dabɔ a kama de hali muso hali denw bɛɛ b'a fɔ ko nin da za kɔnɔ n'i y'a bila i kafirilama bi sa naam
masatuhum albasa ayiwa alhamdulillah ala y'a fɔ min y'u sɔrɔ ala y'o fɔ masatuhum albasa'u ko faantanya jugu y'u sɔrɔ kira ka sahabaw kɛlɛkɛ yɔrɔ yɛrɛ la sunkalo dɔ fɛ kira ka sahabaw tun bɛ min kɛ gafa min bɛ don so da n'a bɛ dumuni k'a la ni suguri duguma sera sahabaw bɛ t'u bolo don so da de kɔrɔ tan k'u bolo fa ɲɔkisɛ la ka bɔ k'o ɲimi o de bɛ k'u ka suguri i fɔ tɛ dɛ k'a fɔ n tɛ diɲɛ fɛ tɛ dɛ a tɛ yen de a tɛ yen mais o ma sahabaw segin segɔni kelen eh, mais aw ka mamadu ye kira ye n'a ko ala kɛ a b'a kɛ mais sahabaw tun b'u bolo don de ka ɲɔkisɛ ta so da kɔrɔ k'a ɲimi ka sun n'a ye o tuma na ala ko masatuhumul ba'asa'u ko faantanya jugu y'u sɔrɔ u balola kira nɔfɛ sɛgɛn na wadɔra'u banajugu y'u sɔrɔ kafiriw ye dɔw bolo kelen tigɛ u ye dɔw sen kelen tigɛ u sara u balola o sɛgɛnjugu n'o banajugu de la ala nɔfɛ wazulzilu silamɛw ma se ka sigi a ko gɛlɛyara ka se yɔrɔ la fo ala yɛrɛ fo kira yɛrɛ ko ala ma ani muminuw bɛɛ ko ala ma maa minnu limaniyara ka fara muhamadu kan ninnu ko ala ma
eh, ko ala ka dɛmɛ bɛ na kuma jumɛn ala ye layidu di anw silamɛw ma muminuw ma ko ne ala kalenna n bɛ n ka kiraw dɛmɛ ne ala kalenna n bɛ muminuw dɛmɛ mais ko a gɛlɛyara ka se yɔrɔ la kira yɛrɛ ni muminuw ko ala ma ko mata nasurulayi ko c'est-à-dire muminuw de bɛna kira ɲininka quoi ko a i ko ko ala b'an dɛmɛ mata nasurula ala ka dɛmɛ kuma jumɛn don an sɛgɛnna na ala ala y'u jaabi
ko a k'a dɔn ala ka dɛmɛ karibun a man jan a man jan o parce que ko fila dɔ de don ima don dɔ la ala ka hɛrɛ k'i ye walima a k'i faa i ka taa ka se kɔnɔ mana ala ka dɛmɛ yɔrɔ man jan na yasalu naka mamadu silamɛw bɛ n'i ɲininka walima kafiriw bɛ n'i ɲininka i bɛna ɲininka o
nin ye silamɛw kan ye maza yunfikuna ko an ka mun di ala ma amuru bunu jamu ale kun ye setigi ye wari kun b'a kun cɛkɔrɔba kun don mana kira kisi nɛma b'a ma a kumana sarakati nafa kan ani sinjitugu a y'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ ka taa a se yɔrɔ la parce que fantanw de tun bɛ yen senin bɛ minnu ye ni kuma ma k'u fɛ u ka fantanw dɛmɛ a ko ka gɛlɛn parce que fantanw ye kunko sɔrɔ dɔw ka wari tora u faso la parce que u kɛra silamɛ waribatigiw de don u degunnen don c'est-à-dire kira kumana olu ye a kun bɛ degun degun cogo dɔ la a ɲɛ tɛ se ka fɔ bilahi ɛ hali cɛ dɔ delila ka na alakira yɔrɔ kamalen ye kamalen dagabana ye a falenba a ni na kira yɛrɛ y'a filɛ ka kabakoya a la kosɛbɛ mais a nana bɛn ni min ye kira bolo kira bɛ ka sun valeur fɔ maa min sera k'a yɛrɛ kɔngɔ ala ye kamalen in taara k'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ sun de ma sawma daha a nana kira yɔrɔ la kisi nɛma b'a ma don dɔ la ka na foli kɛ kira y'a ɲininka ko jɔn don a y'a yɛrɛ fɔ kira ye kira ko subahanala ko mun y'i sɔrɔ a ko foyi m'a sɔrɔ silamɛw y'a fɔ a ye ko kabini nin bɔra i fɛ yan k'a sun ma tigɛ k'a bɛ san de sun a lafu cogo a n'a pasa cogo kira y'a ye minkɛ kira kasira kira ko a ma ko la sawma liman sama daha ko sun tɛ maa si ye diɲɛ na ni maa min ye san sun mais nin hadisi in a ma na ka san sun haramu a nana de ka cɛ bɔ bolo la kira ti silamɛ fɛ tan i kan'i yɛrɛ sɛgɛn ka se nin degré la na i y'a faamu wa mais k'a fɔ sun tɛ mɔgɔ si ye n'i ye san sun non non non n'a ka d'i ye san kɛmɛ sun ka tugu ɲɔgɔn na i b'a baraji dafalen sɔrɔ foyi t'a la naamu mamadu a fɔ han ahan ɔn ee an tɛ se ka jɔ o n'i y'an ka misaliya kɛ dɔrɔn a ti ɲɛ naamu mamadu a fɔ ma anfakutum aw mana fɛn o fɛn di min kayirin hɛrɛ si o si la a bɛɛ de ko don
a ye fɔlɔ bangebaa fila la wal akirabina o kɔ tɛmɛnen kɔ a balima surun a y'a sin olu ma minnu faw sara kɛlɛyɔrɔ la a ye hinɛ olu la
ani misikinɛ dɛsɛbaatɔ wabni sabili ani dunan dɛsɛlen minnu b'a bolo yan a ka hɛrɛ k'olu ye mana u ye kira ɲininka sa ko an k'an ka mun de di kira ko a mana fɛn o fɛn di i ye wari di o i ye sanu di o i y'i ka so di o i ye ɲɔgɔmɛ di o i nana ni ɲɔ de ye i ye malo di o la a mana fɛn o fɛn di nka n'a ko a bɛ hɛrɛ o hɛrɛ kɛ a ye fɔlɔ a ka so kuma yɛrɛ kɔrɔ ye nin de ye walidaini bangebaa fila ka fa fɔlɔ n'i bɔra ye i balima surun sinji sinji ka gɛlɛn dɛ mɔgɔw bɛ yen u ka hɛrɛ sen bɛ mɔgɔ dɔw ma hɛrɛba mɛ i bɛ taa sɔrɔ sinjiw bɛ yen u bɛ si kɔngɔ na bɔn o ye kojuguba de maa o maa ɲinɛna sinji kɔ ala bɛ ɲin'i kɔ sinji ka gɛlɛn dɛ naamu
ani yatimɛdenw ani misikinɛw ani taamaden minnu dɛsɛlen b'aw bolo naam wama tafalu silamɛw aw mana wale o wale kɛ
hɛrɛ wale kɔnɔna
a k'a dɔn ala n'o wale in ye alimun ala b'a kalama ala b'a kalama dɛ surɔ n ye nin de fɔ ismul azam de don walahi n'i ɲɛ gwana gɛlɛya wuli ka bɔ ala ka jɔn dɔ kan ala b'a kɔ filɛ i la mhm. o ye diɲɛ lahara ye yan kira ka hadisa dɔ ko man nafasa
kurbatan ayiwa nafasalla yaumal kiyamati y'a dɔn lahara kurubaw kɔni ka jugu yan taw ah, ala ka hɛrɛ k'an ye naam kutiba alaikumul kitalu kutiba faridayali kɛra aw silamɛw kan kafiri fagali la n'a ko a tɛ far'aw la
ka sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ kuruhun kɛlɛ ma man di lakum aw ye a tɛ kɛlɛ fɛ ni laada tɛ kɛlɛ fɛ o mɔgɔ tɛ kɛlɛ fɛ nka a se bɛ ala ye
shay'an aw ka ban fɛn dɔ la o fɛn in i bɛ t'a sɔrɔ o de hɛrɛ ka bon aw ye a ka diinɛ na aw ye a ka diinɛ na a bɛ ban fɛn dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ o de hɛrɛ ka bon a ka diinɛ na parce que kɛlɛ ka gɛlɛn kɛlɛ ka ko nka maa ka fɛn tɛ bonya i yɛrɛ kɔ koyi aa nin ye tiɲɛ ye aa mɔgɔ ka fɛn tɛ bonya i yɛrɛ kɔ n'i y'a ye mɔgɔ fɛn o fɛn b'i bolo n'i y'a dɔgɔya n'i ye mɔgɔw kɛtɔ ye k'a fɛn sina dɔgɔya k'a lakali u bɛ kuma ye min fɛ e yɛrɛ ka dɔgɔ walahi i ka bon mɔgɔ min bolo hali n'a nana s'i bo ma i ɲɛ na a b'a to yen a bɛ to yen ɔ o tuma na mɔgɔ yɛrɛ de b'i ka fɛn bonya silamɛya ka bon ala ka bon silamɛw de b'a bonya yira n'i gosira fɛn o fɛn na i bɛ bo kɛ mais n'o yɔrɔ ma ye dɔrɔn fɛn b'i bolo fu don mana ala y'o de fɔ asa an takrahu shay'an wa khairun lakum adamaden ni gɛlɛn dɔ de bɛ yen kafiri kodɔnbali dɔ bɛ yen n'a nɔrɔl'i la n'i ma i yɛrɛ d'a ma i tɛ lafiya mana ni kɛlɛ man d'aw ye n'a ma kɛlɛ kɛ a bɛ dɔgɔya kuma yɛrɛ kɔrɔ ye de wa asa wa kuma yɛrɛ ka ca aw ka kɛ fɛn dɔ fɛ k'a sɔrɔ o fɛn in sharrun o tɔɔrɔ ka bon lakum aw silamɛw ye